jamana kunko kan bi an y'a kanu actualité sababu la ni fɛn caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi ka se ko ko dɔnbaga jɔnjɔn dɔ ma n'o ye mamadi ali bacili n'o y'an fa ye ni mali minisiri kɔrɔ don donc ale delila ka baara kɛ a fɛn ninnu kan n'o ye mali dugukolo ko ye n'o ye mali sariya ko ye ani an ka kuma laban bɛna se mun ma o ye dialogue min bɛ sen na hakilinata ye mun ye o fana kan donc an bɛ se ka kuma o kan dɔɔni cogoya min na an fa y'an bisimila a ka so an b'i fo k'i waleɲuman dɔn aw ni ce aw bisimila sa d'accord an fa naamu an y'a ye e ye baara kɛ k'i to minisiriya la i ye loi dɔ voté le premier avril 2017 sur le foncier agricole donc foncier agricole n hakili la jamanaden fanba t'a dɔn mun b'a kɔnɔ parce que an hakili b'i ka jaabi dɔ la i ko ko ni dugukolo ko mali dugukolo ko ma ɲɛnabɔ ni sariya ko ma ɲɛnabɔ ko ko bɛna kɛ mali kɔnɔ don dɔ la k'o bɛ juguya kosɛbɛ ka bonya hakili ma donc euh, n hakili la an b'o kɛnɛ dɔ kan bi euh, k'a sababu kɛ mɔgɔw ka dugukolo bɛ ka ndarako la k'a sababu kɛ mɔgɔw ka euh, faamaw de kiri bɛ ka tigɛ faamaw de ka faveur la fantanw Niyɔrɔ t'a la donc o hukumu kɔnɔna la an y'a kanu k'i ɲininka o la foncier agricole nin bɛ mun de fɔ fɔlɔ foncier agricole an k'a fɔ bamanankan na dugukolo ko sariya don k'a ta k'a ɲɛsin dugukolo minnu n'a bɛ sɛnɛkɛlaw ka bolo kan ni sɛnɛ bɛ kɛla a la n'o tɛ dugukolo ka ca yɔrɔ dɔw ye bagangɛn yɔrɔw ye dugukolo ka ca o ye forɛ bɛ yɔrɔ dɔw la dugukolo ka ca nakɔ sɛnɛw bɛ yɔrɔ dɔw la ɔ dugukolo kibaruya ka ca yɔrɔ dɔw ye sojɔ yɔrɔ mais dugukolo mun n'a labilalen bɛ sɛnɛ dɔrɔn kama a tɛ fɛn wɛrɛ kama ni sɛnɛ tɛ ani sɛnɛ koɲaw jɛgɛminɛ b'o la bagan mara b'o la sɛnɛ jɛ yɛrɛ b'o la a bɛ fɔ o de ma foncier an y'a ɲini o tuma la ka o koɲaw k'a bila sariya dɔw kɔnɔ sɛnɛkɛlaw u ka papiye sɔrɔ u ka dugukolow la papiye mun b'a kɛ u ka dugukolow o fɔlɔ bɛ lakana papiye mun n'a dir'u ma a fana bɛ se ka kɛ sababu ye u yɛrɛ bɛ taa warisow la u bɛ juru ɲini k'a sababuya kɛ o dugukolo ye u b'a papiye da k'a di bankiw ma bankiw bɛ wari d'u ma u bɛ baara kɛ u b'a sara dɔɔnin dɔɔnin n'a banna u bɛ t'u ka dugukolo papiye o bɛ se ka sɛnɛkɛlaw nafa a b'u u yamaruya u ka se ka sɛnɛkɛminɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye u bɛ se ka taa tarakitɛriw sɔrɔ u bɛ se ka kɔlɔnw yɛrɛ sen u ka dugukolo la a bɛ fɔ o ma forazi kɔlɔn minnu bɛ taa ji ɲini fo mɛtiri bi wolonwula dugukolo jukɔrɔ san kalo tan ni fila ji bɛ ye u bolo u bɛ jɛgɛ lamɔ a kɔnɔ u bɛ baganw lamara k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a la san kalo tan ni fila n'u ye nin sɛnɛfɛn sɛnɛ n'o o waati banna u bɛ sɛnɛfɛn wɛrɛ sɛnɛ ka d'a kan ji bɛ ye u bolokɔrɔ tuma bɛɛ donc ka se ka sɛnɛ lase o hakɛ la mali la dugukolo ka kɛ a sababu ye an y'o de ta k'a kɛ luwa ye nka ne ka luwa ne ni tereta ka luwa don a wagati an ka diɲɛ fɔ bokari tereta ani sɛnɛkɛlaw ka ministère olu de ye luwa in fanba yɛrɛ baara anw kɛlen dɛmɛbaga ye dugukolo hakilina labɛn cogo an ye jateminɛ la parce que ne faso yɔrɔ min o ye Keɲeba ye sanubɔ bɛ yen nɔ compagnie minière bɛ ka installer est ce que dɔ in bɛ se ka to sini ma sinikɛnɛ ma ni compagnie minière ka permis bɔr'i ka dugukolo kan ni sɛbɛn b'a la i bɛ se ka i opposer wa n'o sɛbɛn b'i bolo compagnie minière tɛ se ka t'i ka dugukolo ta u ni gouvernement yɛrɛ tɛ bɛn a la u n'e de bɛ bɛn a la o gouvernement bɛ a dugukolo a b'a san i bolo a sɔngɔ yɛrɛ la aw bɛ bɛn a la i ko bɛɛ nafa bɛ sanu in na a bɛ bila sanubɔlaw ka bolo kan mais a tɛ se ka t'a bɔsi e la k'an bɛɛ bɔsili kan n'i ma jɛn n'a ye a sariya yɛrɛ ko k'i ka jɛn n'a ye i tɛ jagoya dɛ f'i ka jɛn n'a ye i b'a fɛ ka sɔngɔ min d'a kan fo bɛn ka k'o sɔngɔ f'o ka sara i ye fɔlɔ o tuma a bɛ sɔrɔ ka n'o tɛ papiye tɛ se ka bɔ ka sariya ye d'accord euh, an b'a dɔn loi nin a ma ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw ye mali présidentw ye ka ɲɛ halisa fɔlɔ euh, e bɛ se k'i da don pourquoi a ma vulgariser parce que n hakili la mɔgɔ caman t'a kalama loi in votelen ne b'a dɔn ne bɔr'a kalama cogo di an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen i ka kan k'a dɔn mani kamara le professeur mani kamara komi an bɛɛ bɛ bɔ jamana kelen kan ale de y'a ci ne ma ko n'an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'an ka dugukolow lakana cogoya min na Keɲeba mara la o eh, sariya a ma vulgariser kosɛbɛ sariya o tɛ dugukolo ko dɔrɔn ye dɛ sariya o sariya bɛ ta jamana kɔnɔ sariya dɔw fana y'o kɛ wajibi ye k'a lase jamanadenw ma u k'a sɔrɔ u bolo kɔrɔ u k'a faamuya u k'a ko la dɔn pour que a ka mago ɲa ye pour que u k'u yɛrɛ lakana n'a ye fana a bɛ fɔ o ma promulgation ani publication donc o ye wajibi de o wajibiyalen bɛ jamana kuntigi de kan nka a labɛn cogow la n'i ye e ka kisata députéw bɛ kɛɲɛba o ni loi minnu votera n ka votera kɛɲɛba députéw u ma sigi u yɛrɛ ma n k'u donna mɔgɔw kan k'a fɔ a y'an k'aw ka député a y'an ta aw tɔgɔ la jamana sariya ta yɔrɔ la aw ka aw tɔgɔlamɔgɔ ka kɛ anw ye n'u tɔgɔlamɔgɔw bɛ yen ni o tɔgɔlamɔgɔw yɛrɛ de bɛ sariya in ta ɛ i ye wulila k'a bila baara la maa mun tɔgɔ la e taara baara k'a tɔgɔ la e baara k'a tɔgɔ la e bɛ dɛsɛ cogo di ka na o sariya ɲɛfɔ donc an ka jamana kɔnɔ ɛɛ baara bɛ kɛ k'a tɔ to an ka jamanadenw u bɛ depitew sigi nka n'u y'u sigi u t'u wele k'u dala ɲininka o y'an ka jamanadenw nɔ ye parce que an tɛ compte rendu ɲininkali ko la aw t'u ɲininka e dun de b'u ta i tɔgɔ la e t'o tɛ kisɛ dɔnbaliya ye parce que bɛɛ t'i ka ɔhɔ kisɛ dɔn. dɔnbaliya b'a la nka yɛrɛlabila dɔɔni fana b'a la parce que ka an ka depite ko yɛrɛ bɔ a la jamanatigiw tun bɛ yen o n'i taara ko kɛ jamanatigi tɔgɔ la n'i seginna i bɛna a ɲɛfɔ a ye dɛ n'i taara ko kɛ dugutigi tɔgɔ la n'i seginna i bɛn'a ɲɛfɔ a ye ɛ ni e taara jama tɔgɔ la e ma deli ka o jama fara ɲɔgɔn kan tile kelen k'i i taara o tɔgɔ la i ye baara mun kɛ u ye baara mun kɛra n'a ka kan ka lase u ma n'e m'a lase ni jama y'i to yen an b'a fɔ jama fana y'a yɛrɛ labila jama ɲinana ko la jama ɲinana a la n'u ɲinana e kɔ donc i b'i sago kɛ i ka baara tɛ dafa

d'accord donc euh, i b'a dɔn an ka loi ninnu caman bɛ yen a tɛ bayɛlɛma an ka kanw fana na o ye ministère de la communication ni minnu kan ka publication kɛ bon euh, moyen bɛɛ dun bɛ yen nɔ ka se k'a bayɛlɛma k'a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna parce que ne bɔra kucala mara la euh, kunasinin kɔrɔ n ye fɛn dɔ kɔlɔsi min ye fonctionnaire caman bɛ ka taa dugukolobaw san yen nɔ k'a yɛlɛma k'a kɛ ferme ye donc euh, a dɔw dugutigi de bɛ papiyenin dɔ k'a la dɔrɔn k'a d'u ma donc en fin de compte dugukolo bɛɛ euh, minnu bɛ jamana ka baara la dugukolo min b'u bolo tɛ hali paysan dɔ bolo bi ɔ nin kuma in e ko ko ka sariyaw yɛlɛma an ka kan na a bɛ se ka kɛ a ka kan ka kɛ ne yɛrɛ bolo sariya tɛ foyi ye bɛnkan kɔ an bɛnna nin ko in a bɛ kɛ tan a sariya ye sariya tɛ foyi ko fo yanni gɛlɛya ka na an bɛ bɛnkan dɔ sigi a ka gɛlɛya kunbɛn est ce que an bɛ se k'a fɔ ko an ka kan bɛ yen bɛnkan tɛ se ka kɛ mun na o tɛ yen o tɛ yen ɔ k'a sɛbɛn tubabukan in na ni maa kalannenw b'an bolo o sɛbɛnni kama an tɛ bɛn a kan an ka kanw na o tuma u k'a yɛlɛma ka kɛ tubabukan ye mais an kana a sɛbɛn tubabukan fɔlɔ la ka sɔrɔ k'a yɛlɛma fɔ N bɛɛ ye baara n'a kɛcogo de ne yɛrɛ bolo n'a ko don kun kelenna ko don ne ba ne ɲɛ tɛ mali sariya la kɛ ne bɛ n da don kun na kuma la jama la ni n t'a fɔ bamanan o sariya tɛ yen fana ma se ka mun fɔ bamanan munna parce que n b'a dɔn bɛnkan mun don n'i bɛna kuma mɔgɔw ye u bonya kama kuma f'u ye u bɛ mun faamu u ka sɔn u ka ban a f'u ye n'i nana tubabukan jɔ ka tubabukan fɔ i kɔni y'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ jama in cɛla ye mun b'a mɛn mun t'a mɛn ɔ i ko ko dugutigiw bɛ ka forobaw di mɔgɔw ma kucala u bɛ ka fonctionnaires a bɛ kɛ o olu bɛ ka loi in utiliser hakili la u ka faveur la sisan ayi est ce que u bɛ ka loi in de utiliser loi in dɔrɔn tɛ o dugukolo ko yɛrɛ ta e m'a ye wa bi tunga la taa fɔlɔ la an b'a fɔ n'i bɔra tunga la i bɛ kɛ baana i bɛ fɛn sɔrɔ i bɛ na mali la bi n'i taara tunga la i bɛ na maliyɛnw sɔrɔ faamaya la dugukolow kɛ faama e yɛrɛ mun bɛ na ka bɔ tunga la u ka faamaya hakɛ mana f'i ye i b'a fɔ o y'a wari bɔ min dugukolo in dɔrɔn dugukolo in fana an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn ni minnu bɛ k'a di bi n'u bɛ k'a feere bi u bɛ ka papiye k'a la bi mun na u sera k'o kɛ parce que kunu u faw y'a mara k'a kɔlɔsi k'a bila u ɲɛ bi maaw nataba ko don u faw n'u bɔkolow ye fɛn mun to u ye u bɛ k'o de ta bi k'o jago mɔgɔ si t'a fɛ ka baara kɛ o nafolo i b'o ta i b'i ka vewiti san a la i b'i ka balo k'a kɔnɔ i b'a dun donc u bɛ k'a bɔ u bolo e ko ko kalan kalannenw dugukolo min b'u bolo bi k'a tɛ kalanbaliw bolo o fana o bɛ faamuya base kalanbali ninnu u y'u lanata ni wari fitinin dɔw ye u b'a d'u ma ka t'u ka sɔrɔ ɲɛnama yɔrɔ minɛ u la n'o ye dugukolo ye e bɛ faransi est ce que i bɛ dugukolo ye cent kilomètre pari a b'a ni pari cɛ dugukolo k'o tigi ye fantan ye kilo kɛmɛ kilo kɛmɛ fila i bɛ dugukolo ye k'o bɛ o ni pari cɛ k'o tigi ye fantan ye dugukolotigi bɛɛ fa dɔnku an b'a fɔla minnu ma bi ko fantanw don ko sɛnɛkɛlaw don ayi a ma kɛ wari ye u tile la a ma kɛ wari ye olu faw tile la mɛ sini u denw ɲɔgɔn faama tɛ mali kɔnɔ mɛ u tɛ k'o de faamu fonkisiyonɛriw y'o de faamu fonkisiyonɛriw u ye kalan nafa sɔrɔ u bɛ taa dugukolo bɔs'u la k'o fana nafa bila u denw ɲɛ sini mɛ an ka sɛnɛkɛlaw de fana i bɛ kuma u ye ka dɛsɛ olu yɛrɛ ko ko politiki ye nkalon ni nanbara yɛrɛ a caman juguyara politiciens ye u natalen bɛ u natalen bɛ sɔrɔ teriman na wari nɔgɔman na donc o kama ni politiciens nana dugu kɔnɔ u bɛ duguden kelen duguden fila ta ka don olu n'u hakili cɛ ka wari d'u ma olu bɛ bɔ u ni dugukolo cɛ u b'a bɛɛ feere ou bien u bɛ taa ko u hakili ka ni wari dɔ ye dugutigiw fana bɛ wuli ka fɛn bɛɛ d'u ma a bɛɛ bɛ taa sini ne yɛrɛ fana ka dugu la fɔlɔ la muso musow tun bɛ sikolo tɔmɔ u bɛ situlu bɔ dugu ye kɛnɛ bɛɛ feere bamakɔkaw taar'a bɛɛ lamini siw bɛ bamakɔkaw ka foro kɔnɔ lɔgɔ jalanw bɛ yen bamakɔkaw ko a tɛ lɔgɔ tɔmɔ an ka foro la a tɛ si tɔmɔ donc sisan ne ka dugu diyo kɛrɛfɛ an fa sigira yen o mɔgɔ dɔw bɛ wuli u bɛ taa 40 50 kilomètres u bɛ taa dugu wɛrɛw la ka dugukolo singa yen ka sɛnɛ kɛ ni samiya banna o balo de bɛ ka na n'a y'u ka yɔrɔ la dugukolo t'u bolo i ye kuma mun fɔ o kolo ninnu yɛrɛ ani minnu fana bɛ k'a ta e ko k'u b'a kɛ fɛrɛmu ye n'u tun b'a k'o ye ne b'a fɔ n k'o ka ɲi u na baarakɛdenw ta fɛrɛmuw kɔnɔ mɛ a caman ni mɔgɔ kɛmɛ y'a ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ mugan de bɛ fɛrɛmu dilan a tɔ biseegin bɛ taa dugukolo papiye bila banki la ka wari u bɛ na sow de jɔ yan u bɛ mɔbiliw de san baara tɛ kɛ fɛrɛmu a papiye kɔni donc forotigiw bolo bɔra a la minnu y'a ta olu tɛ sɛnɛkɛla ye u ye immeubles de ɲini a kɔnɔ banki ye wari d'u ma o immeubles ni fɛnw jɔ a banna donc euh, tubabukan na hakilila mouvement dɔw bɛ yen diɲɛlatigɛ kɔnɔna la mondialiste dɔ minnu wele altermondialiste dɔ k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ko a ka papa de kɛ bon conférence dɔ la an y'a f'u ɲɛna comme quoi euh, o daraki euh, étranger dɔrɔn tɛ na aw ka jamana ba k'a kɛ

n'i ko jamana marabagaw ko ka olu ka bɔ kaliwa ni fɔ a fɔ ɲɛfɔ e yɛrɛ y'i da tɔ a tɔ la i ko k'a mɔ ye bi donc o fana bɛ n'o de f'i ye k'a mɔ ye bi a ka d'u ye u k'a kɛ tɛ kumakan kɔma f'i ye de u b'a fɔ a ka d'an ye k'a kɛ k'a f'i de ou bien an bɛna a kɛ an bɛ wari ɲini na nka wari in tɛ sɔrɔ a tɛ mais e filɛ ne filɛ ni ne de ye forotigi ye ne de ye forotigi ye e foro in tɛ ta papiyew de bɛ bɔ a la peut-être bamakɔ yan ou bien dugubaw kɔnɔ birow kɔnɔ nka dugukolo bɛ yɔrɔ min u bɛ se yen o ɛ n'u ɲɛ b'a la yɔrɔw bɛ ka minɛ u la cogo dɔ la u tɛ wuli sa u fana ka taa fɔ a ye sariya in d'an ma dɛ an fana k'a dɔn e tɛ duguden dɔ ye wa e m'a fɔ dɔ y'a ci e ma mani kamara m'a ci e ma est ce que e y'a lasigi aw ka dugu la i y'a di jɔn ma i ko a ye nin kalan parce que an nafa bɛ nin na e ni ɲɔgɔnnaw de ka kan k'o kɛ sa o dugu tɛ mali la bi mɔgɔ kalannen tɛ bɔ dugu ma dugu tɛ mali la bi denmisɛn tɛ bɔ dugu ma mais u sigilen de don u tɛ wulila ka an ka wulakɔnɔmɔgɔw minnu bɛ baara la foro la u sigilen b'a kɔnɔ balo b'a kɔnɔ denw bɛ balo a kɔnɔ u dahirimɛ bɛ bɔ a kɔnɔ u tɛ bɔ ka u dɛmɛ u bɛ se k'u dɛmɛ ni mun ye ɛ n ye n den don ekɔli la fɛn mun sɛbɛnnen bɛ tubabu ka kan na n'a taara o kalan a kana bɛɛ kɔrɔ dɔn a kana o ma a ka na somi a ka kɔrɔdɔnna dɔ ɲini ka na a d'an ma mun bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye mali maa kalannenw b'o dɔn olu ka janfa ye ani alter altermondialiste ninnu u bɛ taa nin fɔ kɔfɛ mɔgɔw de ye ka kuma sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ de b'a la mais an k'u yɛrɛ ɲininka u ye mun de kɛ mali ne ye mali dugukolo ko defa ye altermondialiste bɛɛ bɛ yan a kelen ma deli ka wuli ka se ne ma ani bɛ i bɛ kuma mun na dɛ an b'a fɛ nin kuma in dɛ nin de ka jɛnsɛn mali kɔnɔ dɔn an nana an bɛ n'i dɛmɛ an ka bɛn kan dɔ la an k'i dɛmɛ de e tɛ ni ne wulila anw ka kan ye nin de ye mun na u ma na d'accord o baara taabolo de kama an ko n ko fo an kana kuma d'i ma parce que an bɔra ɲagami dɔ kalama dugukolo kelen domaine kɔnɔna la a tigiw ko ko i tɔgɔ donna a kuma kɔnɔna la ko wulila ka s'i ma mɔgɔ wɔlɔfɔbugu bolibana awɔ famille jakite awɔ o sera ne ma awɔ donc k'i seko k'a wagati la awɔ sisan e tɛ fanga la sisan mais euh, u ka du cira samiya nin in kɔnɔna la u bɛ ka si du kɔnɔna de la donc o ye voilà i ka kuma kɔrɔ don ko n'an m'an tɔgɔ dɔn dugukolo ko ani sariya ko donc a fila bɛɛ gililen don ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ɛ fɛn bɛ yen sariya tɛ mun na wa adamadenya yɛrɛ diina ala ye sariya kɛ diina la o de fɔ ko kira ye kira laban ye mais taamaseerew don ala kira salalahu salim taamaseerew don ni ala ye sariya d'i ma kaban n'a tɛna sariya yɛlɛma don o don ala ni mɔgɔw tɛ kelen de ale ka sariya ye kelen de a yɛrɛ ye kelen de mhm. n'a ye sariya kelen bila ka na a tɛna kira wɛrɛ ci ni fɛn wɛrɛ ye a dan ye kira ma sariya ye sariya ye fɛnba de ye adamadenya kɔnɔ mm-hmm. diinɛ kɔnɔ n'o tɛ a ye kira caya mm-hmm. a y'a ka kuma bɛɛ lase ni kiraw mm-hmm. kiraw cayara mais a y'a ka kuma laban ani n tɛna kuma laban in ye sariya de ye wa n tɛna kira wɛrɛ c'aw ma parce que n ye sariya d'aw ma kaban a banna o bon an fana ka sigi kɔnɔ f'an ka sɔn k'a fɔ maa tɛ sigi ko bagan fo sariya de bɛ ko bɛɛ la hali baganw n'an ye eh, televizyɔnw lajɛ mm. baganw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sariyaw b'u cɛ mm. hali wula kɔnɔ mm-hmm. mun ka kan ka bila yɔrɔ min mun u bɛɛ jɔyɔrɔw b'a dɔn mm-hmm. gurupu kɔnɔ mm. a labɛnnen don ni labɛn cogo dɔw ye mm-hmm. kuma tɛ dɛ nka u b'a dɔn u bɛ wolo a kɔnɔ u bɛ mɔ a kɔnɔ u b'u ka baganya bɛɛ k'a kɔnɔ nka o sariya de y'u ni ɲɔgɔn cɛ sa o tɛ wa an bɛ tile k'o ye tele la kuma tɛ an bunadamadenw donc ka sariya in dɔn a kɛra an ma wajibi ye a kɛra an ma wajibi ye est ce que an bɛna se sa k'an bɔ an ka tubabuya fari kɔnɔ an y'an yɛrɛ kɛ kodɔnnaw ye an bɛna bɔ o kodɔnya fari kɔnɔ k'an ɲɛsin wulikajɔ la nafa bɛ mun na k'an ɲɛsin an bɔkolow la an bɔra yɔrɔ minnu na sɛnɛkɛbugudaw ni sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni jɛgɛmɔnnaw na k'a dɔn an n'u jɛ ye jamana ye an se ka jamana dilan kɔfɛ donc n'an ma jamana sariya di u ma an n'u jɛ tɛ jamana ye n'u sen donna jamana sariya la a fɔli a batoli a latigɛli la a bonyali la o don jamana bɛ kɛ an bɛɛ jɛ ye mais ni dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn an bɛɛ jɛ tɛ jamana an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn donc C'est pour que y'an ka se justice sariya domaine nin kɔnɔna la mhm. parce que olu ka o sotiko in na mhm. an nana ye ko don dɔ kɛra kiri kɛra siɲɛ fila u ka avocat yɛrɛ y'u janfa dossier in kɔnɔna la bon an nana ye sisan bubu sise kɛlen premier ministre ye ale ye nana ni maliki kulubali ye donc jamanaden caman ko ko maliki nana sisan ko sariya bɛna latilen donc a ye mesure fɔlɔ min ta o kɛra ka procureur falen donc euh, e yɛrɛ ye avocat ye e yɛrɛ kɛra ministre de la justice ye est ce que an ka sariya bɛ ka taa bolo mun kan est ce que procureur falen dɔrɔn bɛ se ka jamanadenw nada sariya la parce que sisan o ye mɔgɔ caman ka kɔlɔsili ye jamanadenw tigɛlen don sariyatigɛlaw la n y'a faamu mais procureur falen juge falen

jamana sariya ka yɛlɛma a bɛ bɔ an bɛɛ ka ŋaniya de kɔnɔ an taabolow kɔnɔ an ka sɔn k'a fɔ an tɛna se ka foyi ɲɛnabɔ an ka foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ an tɛna se ka kɛ foyi ye ko sabati bɛ ye o kɔnɔ ni sariya t'a la an bɛ se ka fɛn dɔ kɔni dilan sariya kɔfɛ a bɛ sabati wa a bɛ mɛn wa donc n'a tɛ mɛn an bɛ to sabatibaliya kɔnɔ wa puisque ni sariya tɛ fɛn o fɛn na o tɛ sabati mɔgɔ sago de y'o kɛ donc ni sariya tɛ mun na dɔ sago de y'o kɛ o tigi sago o tɛ se ka kɛ ala sago ye k'o tɛ ban o n'a fana ta banna don min sago kura bɛ na donc taabolo kura bɛ na o tɛ sariya ye o tɛ jamana taabolo ye donc ka se ka an bɛɛ kɛ kelen ye k'an damakɛɲɛ fo n'an sɔnna sariya in ka kɛ an bɛɛ jɛ ye a ka boli an bɛɛ kan cogoya kelen na maa kana fisa maa ye sariya ko la i bɛ se ka kɛ se b'i bolo nka se kana kɛ ko se bɛɛ ye tiɲɛ ye i bɛ se ka kɛ fantan ye fantanya kana kɛ k'e jo tɛ foyi la o dun de bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi ɔ n'o bɛ ka kɛ o tɛ jamana taabolo ye wa maliki kelen tɛ k'o falen maliki dɔgɔyama tɛ maliki n b'a bonya yɛrɛ mhm. parce que maliki y'a jira k'a fɔ tiɲɛtigi don a bɛ tiɲɛ fɛ o mhm. maliki démissionnera don min o y'a sɔrɔ ne ye maliki yɛrɛ n y'a ye kati tribunal la substitut ani jɔyɔrɔba tun tɛ mais a ma sɔn a ye ala minɛ ka taa o kɔrɔ ye ale yɛrɛ kelen ka niveau la a b'a fɛ a ka dilan mm-hmm. mais est ce que mɔgɔ kelen bɛ se ka fɛn dilan jamana ko la wa parce que n hakili b'i ka jamukan dɔ la eh, i ko ko eh, e tun ye mali justice sariya i tun y'a réforme kɛ k'a ban i mago tun bɛ eh, dɛmɛ appui dɔɔni dɔrɔn na kɔlɔki tɔ fan fɛ suma ko dugumajɛ u y'i bɔ jɔyɔrɔ la mɛ mali donc i bɛ se k'i ka o réforme minnu tun bɛ ka sariya fɛ i bɛ se ka walawala dɔɔni n y'o fɔ ne ye nin fɔ ka a mɛnna mɛ an ye politique judiciaire la c'est à dire i tɛ mali kabiri mali sigira kabiri mali sigira ministre de la justice fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ kɛra madeira keyita ye ministre de la justice et du travail modibo tile la kabiri o tuma ni ɲɔgɔnye fɛn o fɛn kɛra kiritigɛlaw bolo an mana taa ɲɔgɔnye fɛn o fɛn la diɲɛ kɔnɔ farafinna niveau la diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ fɔ fo ka eh, jamana yɛrɛ hakilina ye mun ye sariyako la fo k'a hakilina fɔ fɔlɔ labɛnw ka kɛ ka ɲɛsin o hakilina la k'olu waleya pour que sariya ka taa ɲɛ mm-hmm. donc a hakilina sariyako la labɛn minnu bɛ se ka kɛ pour que k'o hakilina waleya a bɛ fɔ o de ma politique judiciaire mm. labɛn ninnu o ye plan d'action ye mm. kabiri mali sigira mm-hmm. o labɛn ni hakilina ninnu a fɔra ko jamana k'o de fɛrɛfɛrɛ latigɛ mm-hmm. ka baara kɛ n'o ye jɛlenya kɔnɔ a ka dɔn mm-hmm. an ma se k'o de kɛ ne ye mali sariya ɲɔgɔnye fɛn o fɛn kɛra k'an yɛrɛ to jugeya la k'an to ekɔlidenya la k'an to jugeya la ka jugeya dabila ka taa kɛ fonctionnaire international ye o kɔnɔna na n ka tila ka na avokalama ministrelama fɛn o fɛn kɛra ko fo ka nin de ɲini jamana hakilina ye mun ye labɛn jumɛn bɛ kɛ k'o waleya pour que an k'a dɔn an ka sariya a bɛ se ka sinsin cogo min ka barika sɔrɔ cogo min ka se k'an cɛla ɲɛnabɔ ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ a bɛ f'o ma politique judiciaire ni plan d'action ne y'o de kɛ n y'a kɛ k'a labɛn kɛ a la wariw bɛ bɛn mun ma k'a bɛɛ jate k'a fɔ minnu ko u b'a fɛ k'an dɛmɛ mali kɔnɔ sariya ko la ninnu sigira banque mondiale b'a la fonds monétaire international b'a la union européenne b'a la banque africaine de développement b'a la nafolo bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛda o kɛnɛda la a bɛɛ ko an jɛnna ni nin ye n'aw ko aw bɛ nin kɛ aw ka sariya bɛna barika sɔrɔ an b'a wari di k'a ta ka taa n'a ye premier ministre ni ministrew bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye min na a bɛ f'o ma conseil de cabinet an taara an ye réunion saba k'a kan an bɛnna a kan k'a bɔ yen k'a layɛlɛ ka taa kuluba siɲɛ fila k'an bɛna conseil de ministre k'a kan siɲɛ fila u b'a bɔ a la u y'o t'o la u ye ne yɛrɛ gɛn ka bɔ ministreya la a kuma banna a banna d'accord parce que eh, an tɛna ɲinɛ ha i ye déclaration minnu kɛ o kɔfɛ bon hali sini eh, n'i y'a ye an bɔra n'a kuma ye bi ko minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la eh, ni justice bɛ ka kɛ la justice du plus fort ye eh, jatigilakaw ka famille wolofobugu bolibana o ye o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen nɔ bi eh, minnu o ko façon minnu bɛ ka kɛ bon an nana ye eh, ambassadeur caman bɛ k'a fɔ tubabu ka ambassadeur k'u t'u ka ressortissants yɛrɛ encourager mhm. ka na investissement kɛ mali kɔnɔ ko parce que sariya tɛ yen mhm. ni sariya tɛ yen corruption de bɛ wara mhm. donc euh, an bɛ mɔgɔ min cité o la o ye allemagne ambassadeur ye bon an y'a ye fana jamanaden dɔ wulila eh, o contre la mais an nana ye fana sariya baliya fana a ye ɲangata don dɔw fana kun i n'a fɔ misalila le professeur abdulayi ɲang an ka foli b'a ye eh, a ko ko eh, docteur ɲang eh, ko ah, normalement a b'a fɛ aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jogo ni maaya kɔnɔna la donc n bɛ kuma lase yan nɔ parce que an y'a fana interviewé mali jigin kɔnɔna la parce que u y'ale ka 4 milliards ferme o ci sariyantanya bolo donc euh, eh, réforme kuntan ni réforme bɛ kɛ bi ee vision kɔfɛ stratégie euh, i ye vision ko minnu fɔ ani plan d'action ko min fɔ o kɔfɛ mun de kan ka kɛ urgemment ka sariya bila mali sariya bila fɛn kan sira tilennen kan mali sariya k'a bila sira tilennen kan a ka gɛlɛn a ka nɔgɔ mhm. a ka gɛlɛn yɔrɔ min na mhm. juge kelen mhm. juge ye mɔgɔ kɛmɛ duuru kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ de ye mais mali ye mɔgɔ miliyɔn tan ni seegin juge tɛ se ka bɛɛ kɛɲɛ mais juge a fana tɛ se ka kɛ a bɛ tɔmɔ ka bɔ tɔw la k'a yira ale kelen de ye maa ɲɛnama ye jamana kɔnɔ mhm. sɔn man kan ka y'ale de la mhm. juge ni jamanadenw bɛɛ sɔn ye kelen ni jamana ka ɲi juge ɲumanw bɛ yen mhm. ni jamana tiɲɛna juge jugu bɛ yen an kana o dogo ɲɔgɔn na jamanadenw tɛ se k'a fɔ foyi tɛ k'a cogo la mali la mais juge ka kɛ juge tilennen ye o ka gɛlɛn juge ni jamanadenw mm. u bɛɛ de bɛ bɛn a la k'a fɔ juge mm. juge y'a kiri tigɛ mm-hmm. a ka kan ka kɛ sa ka fɛnnatɔmɔ bɔ a la mm. warikow ni mɔgɔlatɔmɔw k'olu bɔ a la o ye fɔlɔ ye nka filanan ne ye fɛn min kɔlɔsi mali juge fanba peut-être a bɛɛ tɛ dɛ mais a fanba yɛrɛ ɲɛna mm-hmm. sariyaw dilannen bɛ tɔw de kama tɔw ye jɔn ye olu yɛrɛ sen t'a la n'u ye mun kɛ ala y'o kɛ olu sen t'a la cogo min faama mun b'u sigi u sigi jugeya la o sen t'a la n'o ye mun kɛ ala y'a kɛ nafolotigiba n'u nana ka nafolo kofɔ n'o ye mun kɛ ala y'a kɛ donc sariya sigilen bɛ tɔ jɔn kama mun mhm. tɛ faama ye mun tɛ nafolotigi ye mun tɛ juge ye u t'a fɔ u da la i ko ne bɛ k'a fɔ cogo min mais mhm. o de waleyalen don ko bɛɛ kɔnɔ mhm. o de waleyalen b'u bolo juge dɔw yɛrɛ ye olu ta tɛ tulonkɛ ye ko ye a b'olu yɛrɛ kunkolo la puisque u y'a daminɛ o cogo de la u ɲɛ b'o de la kabiri u sigira u ɲɛ b'o de la u yɛrɛ ma fɛn wɛrɛ kalan tugun hali u tɛ livre lajɛ tugun o jugew yɛrɛ ɲɛna tan dɛ ko juge yɛrɛ mɔgɔ tɛ se ka s'a ma ala don mais a dilanni ka gɛlɛn a ka nɔgɔn franchement parce que ni juge ye sariya tiɲɛ a minɛ a k'a dɔn ko sariya in ale fana a t'a sanfɛ polisi man'a tiɲɛ a minɛ a k'a dɔn ale t'a sanfɛ inspection bɛ justice fana kɔnɔna la mun bɛ inspection ni fɛnw bɛɛ bɛ yen mais mun ye Mali yɛrɛ sariya tiɲɛ hmm. yala e bɛ ka jugew ta fɔ dɛ mais ne tɛ jigin jugew la ko jamana in a maracogo labɛnnen don labɛnw bɛ constitution kɔnɔ hmm. o tɛ yen wa o labɛnw kalifalen tɛ ɲɛmɔgɔbaw la hmm. mais n'o sariyaw bɛɛ assemblée lajɛ ba n'o bɛɛ sosora ah, n'o bɛɛ sosora mun na i bɛ taa baga juge ma ni député bɛ se k'a yɛrɛ sigi k'a kɛ député ye e bɛ taa baga juge ma an bɛ baga juge ma mun na mais n ko nin bɛ ka kɛ e de nin kɛra e ɲɛna a kɛra ne ɲɛna a kɛra malien bɛɛ ɲɛna n'u ko k'u t'a dɔn ɔhɔn an kun t'a dɔn mais a fɔra o u y'a mɛn fana o u ye mun kɛ u wulila wa u ma wuli mais ni deputew ye sariya sɔsɔ k'u sigi ni juge ko a bɛ sariya sɔsɔ parce que a bɛ faama ka wari minɛ ka fantan bila mais e ni ne n'an taara baga juge ma o de an bɛ se juge la sa puisque sariya an bɛ k'o mun ko fɔ o bɛ ta yɔrɔ min na yɛrɛ o bɛ ta yɔrɔ min na olu bɛ k'a tiɲɛ ayi olu bɛ k'a tiɲɛ a bɛ ta assemblée de la olu bɛ k'a tiɲɛ o juge ye de ka mɔgɔw wajibiya u ka sariya bato u ka a boli mais minnu yɛrɛ bɛ sariya ta olu yɛrɛ ko k'u ka sira tɛ sariya yɛrɛ la u taabolo ni sariya yɛrɛ tɛ donc tubabukan na o mun wele jamana yɛrɛ bɛ ka mara illégalité yɛrɛ ayi jamana tɛ mara la e bɛ tubabukan de fɔ i mɛnna faransi illégalité an k'o bɔ a la ba n'i y'a fɔ ten fara an tɛ ka mara sariya kɔnɔ tuguni c'est à dire que an ni banna sariya la de an t'a sira kan a ŋaniya t'an na an t'a waleya an t'a foyi kɔnɔ an bɛ yɛrɛlabila kɔnɔ mun ka di mun ye mun bɛ se mun na i b'a kɛ c'est pourquoi ni juge y'a ta kɛ bɛɛ bɛ na juge b'a kɛ juge y'a kɛ juge y'a kɛ d'accord parce que juge bɛ kiri tigɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ anw de ka ca donc an bɛ juge ta fɔ o ka ca an ɲɛ b'o la o caman mais ka ko tiɲɛ yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ sariya ta n'u t'a kɔnɔ dun o jamana bɛ taa min minnu bɛ sariya ta n'olu t'a kɔnɔ minnu b'a fɔ ko a ye sariya bato olu bɛ don a kɔnɔ mun na mun b'u wajibiya ka ban donc an ka tiɲɛ fɔ wajibiya t'u kan mais o fɔra an maliyɛnw fana ye n'an sɔnna o ma n'an y'an sigi o tuma jɔn nɔ don an yɛrɛ jɛnna n'a ye u k'an tereke ɔ donc ne b'a fɛ i ka kuma lase an b'a fɔ u k'an tereke mais an ka wuli ne t'a fɔ u k'an tereke an ka wuli sa n'an ma wuli a tɛ ɲɛnabɔ ko dɔ tuma sera ko dɔ tuma sera an yɛrɛ ye an tɛ maa kɛlɛ la a n'i ye nin fɔ u b'a fɔ i bɛ i bɛ k'a kɛlɛ n'an ka kan ka i bɛ k'a de dɛmɛ ka jamana dilan ka bila fɛɛrɛ kɔnɔ an k'a dɛmɛ an k'a dɛmɛ mɔgɔ kelen ko tɛ jamana ko don ni jamana sabatira ne b'a kɔnɔ hali ni ne tɛ kuluba an bɛ jamana sabatilen kɔnɔ ne lafiyalen bɛ sunɔgɔ ne bolofɛnw lakananen don ni sariya ye ne lafiyalen bɛ sunɔgɔ kosɛbɛ donc mɔgɔ kɛlɛ tɛ juguya tɛ campagne na ne ye fɛn o fɛn fɔ n m'a lawuli ko n bɛ mɔgɔ kɛlɛ n ko an ka jamana de dilan parce que jamana in bɛ nin sira juguw de kan a bɛ nin de kan a bɛ nin de kan n'a fɔra u b'a fɔ ko non ko a bɔra gouvernement na o de dimi b'a la mais non ne bɛ na gouvernement in kɔnɔ don min n y'o de fɔ ne tun ɲɛ na n bɛ na baara de la n ma don ko n bɛna ko minisiriya ka di ou bien sɔrɔ b'a la n bɛ n pɔsi fa ka taa ne ɲɛna n bɛna parce que jamana in mago bɛ n ka baara la k'a ɲɛsin jamana nafa ma walahi n ma baara kɛ ni hakilina fila ye n'o tɛ wa n bɔra n ma foyi critiquer fana ne ɲɛ bɛ mun na mun ni o sira tɛ kelen ye n b'o critiquer hali sini i bɛ k'a bɛ fanga la wa a tɛ fanga la o n b'o critiquer hali n'i ye ne yɛrɛ bila fanga la n'o y'a sɔrɔ a man ɲi tan n'i ye n ɲininka n b'a fɔ ni ala cɛ an bɛ baara mun na a man kan ka kɛ tan parce que mɔgɔ yɛrɛ ni ala cɛ i bɛ tiɲɛ dɔn donc mɔgɔw ka sabali an k'a dɔn k'a fɔ jamana y'an bɛɛ ta ye cogo min jamana tɛ ɲɛnabɔ a tɛ sabati abada sariya kɔ o tuma sariya in o de ye jamana kɛ sariya ye jamana n'o tɛ e bɛ bɔ keɲɛba mhm. ne bɛ bɔ jamana mun na an bɛ se ka wolo ka sa an si tɛ se si ma e b'i ka maninkakan fɔ ne bɛ n ka marakakan fɔ an tɛ ɲɔgɔn furu an tɛ ɲɔgɔn dɔn n'i y'a ye an ko k'an bɛɛ ye maliden ye malidenya in sababu bɔra mun na sariya kelen in de bɛ boli an bɛɛ kan donc sariya in de y'an fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ mɔgɔ kelen ye n'o sariya tiɲɛna an ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn jamana tiɲɛna dɛ jamana tɛ yen d'accord eh, o bɛna an lase jɛmukan thème sabanan ma naam n'o ye eh, an y'a ye wagati tɛmɛna naam u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o ye élection kɔfɛ k'an dɔ kungo kuma jamanakuntigi yɛrɛ kɔni dɔw ko ko eh, an sɔnna donc euh, u nana fɔkabɛnw kɛ ka bɔ ni gafe ko eh, accord politique donc o accord politique o signera eh, parti majoritaire gouvernement ni parti eh, eh, parti caman cɛ jɛkulu caman cɛ donc fo ka na se bi ma u nana fɔ ko dialogue politique euh, dialogue national inclusif mm-hmm. donc an b'a fɛ k'i hakilinata dɔn o kan est ce que e bɛ tɔn min ɲɛma n'o ye apm ye mm-hmm. est ce que olu invitelen don dialogue in na est ce que aw sen bɛ dialogue in na euh, dialogue nin mm. ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min ye dialogue kuma fɔ mm-hmm. ne b'a jigi a kɛra africable émission kɔnɔ koma ko president ko ko a y'a tɛgɛ bɔ k'an ma tɛgɛ ye k'o kɛra wa ko est ce que ne bɛ sɔn n'a ka kuma ne k'u ma n ko mais n ko ne de fɔlɔ ko president ye n k'a sera bɔ ye ka kuma a ka maaw kuma ɲɔgɔn n'an ko a ka fanga ma ta sariya cogoya la an ma nkalon tigɛ dɛ ani bi ne b'o kuma fɔ n ma deli k'a fɔ mɔgɔ ye ko IBK ka 67 pourcent nin ko zero don ko tiɲɛ tɛ k'a ye fraude kɛ o kuma tun tɛ ne ka kuma kɔnɔ u ye 1 pourcent de di ne ma ne yɛrɛ m'a fɔ n ko n ta tɛ 1 pourcent ye mais ne yɛrɛ fana bɛ yɔrɔw dɔn n b'a dɔn votera n ye nanbara t'a la nka o yɔrɔw la u ye fu di ne ma mais u ye mun sɛbɛn mun y'u diya o tɛ ne ka problème dɔ ka gagné dɔrɔn a kɛra sɛbɛ kan o a kɛra nanbara in kan dɔ bɛ gagné donc ne ma n da don a nanbara la k'a fɔ n nanbarala kari nanbarala kari ma nanbara ala de bɛ nanbara in kɛbaga dɔn ala de b'a kɛyɔrɔ dɔn ala de b'a dɔn a nanbarala ka di min ma an k'o di ala ma a banna o dogolen tɛ ala la ala bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ ala bɛ fɛn bɛɛ tiɲɛ o tɛ wa ne de ko Boubèye ma n ko Boubèye n ko e tɛ se k'i nɛn don kuma in na n ko ɲɛmɔgɔya tɛ di IBK ma e k'i nɛn ta k'i bɛ pɛlɛku pɛlɛku kɛ n'a ye n k'an t'i lamɛn koyi taa kuma di a tigi ma donc kabiri o yɔrɔ la ne bɛ mun nɔfɛ an ka sigikafɔ i bɛ sigikafɔ nɔfɛ an kumana sigikafɔ in fana APM an taara eh, Front de sauvegarde de la démocratie la FSD FSD an taara a la je crois k'a sigira don min Sumayila ye Cɛbilen fo a ka directeur de campagne ya baara la Cɛbilen nana a ye FSD a y'a fɔ sisan k'o bɛna sigi u y'o laadaw kalan u bɔra ka kuma di ne de ma ne de ka kuma ne kuma an ye fɛ de réunion caman kɛ nka dialogue politique nin bɛna daminɛ tuma min a y'a sɔrɔ peut-être gɛlɛya don olu bolo ne bolo gɛlɛya tɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn ye dɔrɔn de n'aw ma kuma ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn faamu an bɔra an ye marisi dɔw kɛ an ye marisi laban mun kɛ a marisi ne tun bɛ mun na a don u nana gazi ci ne ni sumayila umar mariko anw de tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kosɛbɛ f'u ye umar mariko ka depite dɔ bana ale ye ɲɛsin o la k'a b'o dɛmɛ u bolo sera ale yɛrɛ ma sumayila gazi cira vraiment a sɛgɛnna a don ne yɛrɛ tun ye sira minɛ n bɛna taa n ye n kɔfilɛ n y'a ye n seginna n ko n bɛna a nɔfɛ n ka mɔgɔ ko non e ka taa e ka taa n ko non ne tɛ taa ne tɛ taa k'a to donc ne ka mɔgɔw bolila ka bɔ ne kɔ ka ne kelen to u taara ale dɛmɛ ka an k'a dɛmɛ a ɲɛ bɛɛ taara sigi yɔrɔ kelen kɔfɛ ko sumalen an taara an taara ɲɔgɔn sɔrɔ front de sauvegarde de la démocratie siège la alors an ye a kow lajɛ minan kɔnɔ mun nana kɛ wulada in na an bɛna mun kɛ an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma k'a fɔ kɔfɛ an ka na sigi an k'an hakilinaw fɔ an ye marche kɛ don min n m'a fɔ a tɛ yen dɛ mɛ ala ko tiɲɛ an wulitɔ ma cɛbilen ye marisi yɔrɔ la n m'a ye an nana an b'o kumaw la kuma dɔ nana bɔ a kɔnɔ ko lɛndi depitew bɛna sariya ta k'u yɛrɛ ka manda prolonger ne ko n ko bɔn anw kɔni ka mɔgɔ tɛ asanbile la mɛ ne b'a kanu aw minnu bɛ front na yan n'aw ka députés bɛ yen aw kana taa loi in voter bon parce que an tɛ se ka jama nɛgɛn k'a fɔ élection ma kɛ sariya kɔnɔ manasaw ye sariya sɔsɔ tapiliw ye sariya sɔsɔ anw y'o de fɔ o i bɛ ka don olu ka filili de kɔnɔ a fana ye sariya sɔsɔ n'o tɛ ne m'a ka chiffre contester mais ali sini ni ala ye n ɲininka n b'a fɔ a kɛra tan n tɛ n dalacɛ o kuma la mais an y'o min fɔ aw kana taa nin vote anw tɛ se ka sariya sɔsɔ fɔ ninnu bɛna sariya de sɔsɔ ka depitew ka manda kuraya aw fana kana don o sɔsɔli kɔnɔ a tɛ bɛn n'anw y'o f'u ye cɛbilen ka jaabi kɛra a don mm. a ko a ma dɔn ni nin kuma bɛ fɔ yan mais aw ka parti kɔnɔna na mm-hmm. aw ni urd ka kuma mm-hmm. an bɛ mandat in vote mm-hmm. ne ko un aw ka parti ni urd aw aw na mɛ dɛ député tɛ PARENA bolo assemblée la député b'o bolo ah. olu b'a voté n ko aa o tuma aw bɛnna a la aw y'an nasigi yan mun kama mhm. ni PARENA bɛ taa fɛn dɔ décider URD bɛ taa décider mhm. aw b'aw ka partiw kɔ o décision na aw b'anw wele yan mun kama mhm. yan aw t'a la aw ka partiw kɔnɔ aw b'a la ko a tɛ bɛn n ko u ma n ko u ma ni ne yɛrɛ don ni ne ye aw ye hali an tɛ nin kuma sama puisque aw y'a vote aw m'a vote o majorité b'a vote koyi n'u y'a vote u t'a vote o dɔrɔn ye dɛ u b'a vote mali député bɛɛ donc u b'a vote aw niyɔrɔ b'a la mais n'aw taara vote aw tɔgɔ de bɛ tiɲɛ an ka mouvement bɛ tiɲɛ donc a kana vote u ko n'an m'a vote an bɔtɔla filɛ présidentielle la an ka députéw b'a fɔ k'u y'an soutenir présidentielle la donc olu ka mandat selen an y'u an y'u trahi an banna ka tugu u kɔ an y'olu labila donc peut-être u bɛ to a la u b'a voter mais u bɛ bɔ an ka partiw kɔ majorité b'u récupérer ne ye nin kuma fila de fɔ ne k'u ma n ko bon n'aw y'a vote ne tɛ se ka taa aw nɔfɛ taama wɛrɛ la i bɛ ka kɛlɛli ye ka yɛrɛ tɛ ko mali ka sariya bato mhm. manassa y'a sɔsɔ mhm. tapili y'a sɔsɔ u ye i bɛ k'a ladon a sɔsɔli kɔnɔ u bɛ u bɛɛ dɔn b'a kɔnɔ mhm. donc ne tɛ se ka taa u nɔfɛ o kuma la parce que mɔgɔ i ka to i ka hɔrɔnya kɔnɔ n'a fɔra i b'a fɔ tu sisan i ma bɔ yɔrɔ la i ma bɔ ale o kɛnɛ kan i k'o ca k'a ka kɛ ne ka gɛlɛya o donc ne tɛ taa u ye taama min boloda o kɔfɛ mhm. u bɔra an y'o réunion kɛ je crois juma mhm. samedi ou je sais pas quoi dimanche u bɔra k'u bɛ marché marché yɛrɛ ma se ka kɛ parce que u ma se kɛnɛ yɛrɛ kan polisiw y'u disperser mhm. u taara loi vote u sɔrɔliw da vote kɔfɛ a sumayila ko ne voyagera mais n ye procuration di min ma o tigi de taara vote n bɛna don salle kɔnɔ ala ka hinɛ député modi njayi la n y'a wele n y'a fɔ a ye u ka vote contre mais a fana ko k'a bɛ vote contre mais u taara vote pour Bilen fana ka kuma Umaru Mariko ko k'ale ye procuration di a voter la ne ko ko mais jamana kuma sɛbɛw bɛ fɔ don min mm. aw bɛ bɔ Mali kɔnɔ o don k'aw ye procuration di aw b'o de fɔ maliyɛnw ye après aw bɛ bɔ ko maliyɛnw ka bɔ jamana kunko sariya ka ahan ko donc moi a y'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ne Bacili t'aw lamɛn Umaru Mariko ni Sumayila mm-hmm. ne t'aw lamɛn tini mun ye manamanakan de ye n'aw b'aw sɛbɛ la aw tun bɛ to aw b'a fɔ maliyɛnw an b'an sɛbɛ de la ko an tɛ tulonkɛ la an bɛ vote contre n'aw bɛ sa a ye sa sa foyi tɛ saya kɔfɛ n ko mais aw t'a la aw ye aw tɔgɔla papiye di minnu ma olu taara vote k'u b'a la aw bɛ tila ka n'a fɔ non k'u y'a kɛ aw t'a kalama aa b'aw ka fɔ o ye namara kuma ye namara kuma donc an ye kuma ta kabiri ne y'o bɔ n da kɔnɔ efe ne y'a ka réunion fɛn o fɛn kɛ u ma ne wele ne ye mɔgɔ min tɔgɔ d'u ma n tɔgɔla mɔgɔ ni tɔnsigi bɛ kɛ a ye ninnu wele a k'u ladɔnniya donc o ka kuma ɲɔgɔnya ye dialogue nin olu ko a ma inclusif a kɛra ne kɔni ka exclusif u ye ne bɔ a la donc n'i ko ne ma ko dialogue inclusif ne b'a fɔ taa ka bɔ n da la weleli tun bɛ jɔn ka responsabilité kɔnɔ a tun bɛ cebile darame de ta kɔnɔ ale de ka mɔgɔ tun bɛ an ka siti kan a bɛ tɔw donc ale de ko ka ne bɔ a la wa u bɛɛ de jɛra wa n t'a kalama u ma n ɲɛ u ma n ɲininka u m'a fɔ bacili ye u y'a bɛɛ kɛ k'a ban u m'a sara u ye papiyew dilan k'a ban u m'a sara u taara u ni gouvernement kumana k'a ban u m'a sara u donna gouvernement kɔnɔ u m'a sara n na point ba ne b'o de dɔn a la n'u k'o ma ko dialogue inclusif o tuma inclusivité kɔrɔ ye mun ye ah, o kɔrɔ ko ka bɛɛ fili la ah, n'i ma don a la n'i ko ko inclusif fo n'i yɛrɛ sen don mais ka taa kɛ n'i ka e n'u jɛlen bɛ fɛn dɔ la k'o tɔgɔ ta k'a kɛ n'o ye ka sɔrɔ u y'i ban k'a f'i ye o fana ye janfa o janfa ni nanbara o kɛra n m'a fɔ mɔgɔ mun y'a kɛ nka a tun bɛ mɔgɔ min ka responsabilité kɔnɔ o ye cɛbilen daramɛ ye janfa ni responsabilité a b'a kalan ne b'a k'i kɔ n t'a musalaha n t'a fɔ ka nɔgɔya

ayi bon ne tɛ n da don o la ne tun kalan ka teliya kɔnɔna na ko ko les associations faîtières ko o ni les grandes associations significatives donc o ye min ye sisan o ye ka u ni sago quoi en fait

ne delila ka nin kuma fɔ mɔgɔ ma n sɔsɔ ma da la fana ne mali ni chef tuaregi ka ca min u ye mali kɛlɛ fɔlɔ mun kɛ 91 o ye niger kɛlɛ

dɔ di olu ma kɛlɛ ban tɛ dɛ ka taa dɔrɔn a ye nin minɛ a ka kɛlɛ sabali ne ka fo yanni n ka fanga ka ban kɛlɛ bɛ taa sabali dumuni de kan kɛlɛ foyi ma kɛlɛ wulila minnu yɛrɛ kama minnu yɛrɛ y'a wuli olu dɔw sara

alufa y'a cɛ k'a di ibeka y'a cɛ k'a di att y'a cɛ k'a di fo kɛlɛ in ka ban ni jamana yɛrɛ ka hɛrɛ ɲini de y'a kɔnɔ sa n'o tɛ a tɔ kɛra wari ɲini ko ani mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'i taara a papiyew ni i porokotora ka don a kɔnɔ a papiye fɔlɔfɔlɔw kɔnɔ i b'a ye 91 dati bɛ yɔrɔ dɔ document kɔrɔ de a ko foyi ma yɛlɛma o maaw de yɛlɛma ko foyi ma yɛlɛma i donna ordinateur kɔnɔ i bɛ document kɔrɔw labɔ dɛ i bɛ se souvent u bɛ ɲina dati yɛrɛ kɔ mais a réunion kelen kelen na maa o maa y'a kɛ n'i taara finance la a bɛɛ ka émargement bɛ u bɛɛ ye wari sɔrɔ per diem o per diem ni olu b'o ta faamaw bɛ dɔ k'u kun u bɛ dɔ di kɛlɛkɛlaw ma yen fɛ i tɔgɔ CMA o i tɔgɔ mouvement wɛrɛ o wari dɔ bɛ d'i ma wari dɔ bɛ di gouvernement mɔgɔw ma a bɛɛ bɛ dunna ten perdiem bɛ ta ka diɲɛ da bɔ an na diɲɛ b'a dɔn sa a maliyɛnw bɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ bantɔla don an bɛɛ bɛ wele ka na an bɛ wele ka na mɔgɔw mana na u b'an ye kuma la u dunanw b'an ye kuma la u b'a fɔ bon an ye nin de ɲini mali fɛ a ye kuma mɛ olu ɲɛna k'a fɔ kuma in mana kɛ kuma in kow bɛna waleya kɛlɛ bɛ ban mais kuma in bɛ kɛla wari de kama n'o wari dunna ka ban papiyew bɛ da yen foyi tɛ waleya a kɔfɛ basi tɛ comme ne ka faamuyali basi tɛ comme jamu kuma bɛ taa se a laban yɔrɔ la donc euh, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn mhm. mais fo n ka ɲininkali kelen k'i la mhm. parce que o liélen don ne yɛrɛ bakun na mhm. ne tɔɲɔgɔn minnu ɲangatara 91 kɛlɛ la IBK ka sigili sen fɛ a ko ko musa tarawele c'est le plus grand républicain donc euh, a don hakili la

Tigi ma don sini dilan tile. D'accord. Donc euh, en tant que démocrate quand même y'anw bisimila Dakar 92. Mhm. Mhm. Donc e hakilina ta ye mun ye o kan? Est-ce que c'est un, un républicain? Eh, vraiment mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka kuma fɔ a yɛrɛ nɔ la. IBK de y'a fɔ IBK tun bɛ mouvement démocratique la a yɛrɛ m'a dɔn. A ko Musa était républicain.

mais démocratie t'a la donc ne ye kuma mun faamu peut-être a tun b'a fɛ k'a fɔ musa était nationaliste a bɛ mali fɛ donc en cela il est républicain mais n'a tun ko ko musa est démocrate e ye yɔrɔninw fɔ ne fana tun a ma ne choqué a ko ko républicain ne yɛrɛ ka kuma dɔw kɔnɔ ne b'a fɔ n ko mali n'i y'a ta jamana règle ma ka jamana k'i susiya la k'i jɔ jamana kɔfɛ k'a kɛ jamana ye n ko musa kɔfɛ ni président si m'a kɛ nin bɛɛ nana u ye nafa ɲini u yɛrɛ ye k'a dun peut-être musa tun b'a ka fanga kɔ mais a tun bɛ jamana kɔ jamana ma ci a bolo donc en cela n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ musa ye c'est le plus grand nationaliste de tous les chefs d'état n'i y'a ni ère démocratique bɛɛ comparé a b'u bɛɛ ɲɛ a kɛra mali fɛ u bɛɛ ye a ye mali kumabaw bɛɛ ye mais a ni maliyɛnw cɛla

ali jeune afrique laban na n y'a kalan eh. ko kɛlɛ bɛ ne n'u cɛ ah. kɛlɛ tɛ n ni mɔgɔ si cɛ mm-hmm. faransi mm-hmm. dɔ wulila a ko n b'i dɛmɛ an bɛ wari ɲini k'i dɛmɛ i ka élection na mm-hmm. n'an y'a sɔrɔ i bɛ nin hakɛ d'an ma ne fana bɛ n kali n ni ala cɛ ne kelen de bɛ lajɛ u ka dɔrɔmɛ kelen ma minɛ u ye wari min fɔ yɛrɛ k'u b'a ɲini ka di yan u ko ɲɛ u m'a sɔrɔ mɛ baara kɔfɛ u ko ɲɛ anw tun ye nin wari sɔrɔ senegal an ye nin wari sɔrɔ yan ne ko n ko mɛ aw y'a sɔrɔ a y'a di ne ma o k'u m'a di yan mɛ ka i tɔgɔ tiɲɛ u ma fɔ k'u bɛ taa u ko a taara avocat fɛ an bɛna taa n'i ye tribunal la n y'a jaabi n ko ala kama a taa ni n ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kabiri o don a ma ne a ma n wele a ma lɛtiri ci n ma n ma taa tribunal kiri tɛ n bolo faransi mais mais mankutu tiɲɛ kama u taalen bɛ don dɔ la jeune afrique la ko contentieux bɛ ne n'u cɛ près d'un million d'euros ko contentieux bɛ n'u cɛ ne bɛ don min na i ko bi n bɛ sunɔgɔ n bɛ lafiya kiri tɛ n ni mɔgɔ si cɛ faransi n ma wele tribunal si la faransi même pas une fois o tuma ni kiri tɛ yen contentieux bɛ min jeune afrique de y'o fɔ ayisata jalo a ye kalon tigɛ a ye ne wele a ye kuma bɛɛ fɔ kuma labanni na dɔrɔn a da sera nin ma a ko mɛ n bɛna n ye nin de ka nimero d'a ma mhm. amadu sidibe mhm. n ko n'i bɛna mun sɛbɛn a ci ne ma n k'a kalan mhm. mɛ u y'a sara de k'a ka nin yɔrɔnin sɛbɛn ne kan n b'a fɔ maliyɛnw ye kiri tɛ ne ni mɔgɔ cɛ faransi mɛ mun ko k'a bɛɛ mun ye nin kuma fɔsɔ in nawuli ne de ko ale ma n ko ne yɛrɛ kɔrɔtɔlen don n ka se faransi e ye escroc de n bɛna a jɔ i la k'e de ye escroc ye. ni ala sɔnna ma o baara an b'o walawala an balimaw k'o mɛn. voilà ni ala sɔnna i b'an sɔrɔ faransi. a ma kɛ n ma dɔrɔmɛ minɛ a la dɔrɔmɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ n ma dɔrɔmɛ minɛ a la ale de nana faransi a sigira nin so kelen in kɔnɔ n bɛ tilerɔfana ni surafana dun ne de bara ni mɔgɔ ka juru bɛ mɔgɔ la ne ta b'a la ale ta tɛ ne la dɛ n ma dɔrɔmɛ n ma un euro minɛ a bolo n m'a minɛ mais papier an ye papier kɛ n'i ye wari sɔrɔ k'i bɛ n dɛmɛ n'a ye a wari nin pourcentage o ta n'i ma wari di ne ma e bɛ na ne ta n'o wari a yɛrɛ ka lɛtiri kɔnɔ a ko i y'i tugu de wari tun b'i bolo ka campagne kɛ dɛ mais pour que i kana u sara i y'i ban ka campagne kɛ eh, k'o fana ye kuma wɛrɛ ye eh. a lɛtiri bɛ n bolo yan ɔ n bɛ n'i wele faransi parce que e y'i ban de ka campagne kɛ pour que an kana wari sɔrɔ a ah, n ko n wele n'o de don n'i ye n ban ni sɔnna n b'o jira juge la n ko mɛ e ko k'i ye wari dɔ minɛ ne tɔgɔ la ne yɛrɛ tun t'o kalama campagne banna ne t'a kalama mhm. i ko i ye 350 millions minɛ dɔ la sénégal i ye 200 000 euro minɛ dɔ la n ko mɛ ne ma bɔ nin kala ma campagne kɛra fo ka ban i m'a fɔ n ye i m'a ci n ma i m'a kuma fɔ n ye n'i ye dɔrɔmɛ bila n ka kɔnti min kɔnɔ a fɔ n ye n'i ye dɔrɔmɛ di yan cogo min un euro di a fɔ n ye mɛ i m'a kɛ n tɔɔrɔ kun o la ah, eh, an bɛ se ka indication sɔrɔ a tigi tɔgɔ kan a tigi tɔgɔ vic eh, eh, ludovic laguiese ludovic laguiese a bɛ lyon de d'accord a ka a ka kabine ko Actéo tubabu de don mɛ ale yɛrɛ y'o lɛtiri kelen mun ci ne ma filanan na a ye lɛtiri wɛrɛ ci n ma n yɛrɛ m'o jaabi halisa o bɛ n bolo o bɔn an k'o bɛɛ to yen sa bon i ko an kɔni ye ɲɔgɔn dɔn ale taamana ka na ne nɔfɛ ani ni n bɛ se ka terɛn dɔw d'a ma bamakɔ yan ale k'o feere a k'o ta a y'o dugukolo ko kelen ye a y'o de fɔ a ka lɛtiri laban na ne m'a ja parce que a b'a ɲɛna n kɛra dugukolo minisiri ye dugukolo bɛ n bolo cogo bɛɛ la peut-être maliyɛn dɔw b'a kɛrɛfɛ olu b'a fɔ dugukolo bɛ wari sɔrɔ bamakɔ donc u ye nin fɔ a ye ɛɛ homme public don pour que a tɔgɔ ka bɔ nin bɛɛ la a bɛ dugukolo d'i ma donc e fana bɛ dɔ sɔrɔ ale fana bɛ lafiya mhm. c'est du chantage mhm, ça ne marche pas ça ah, non non ale yɛrɛ bɛ kaso kɛ nin ko la yɛrɛ donc et je suis sûr que dɔ de y'u sara ale da b'a la ou bien malien dɔw u ni Aïssata Diallo ne y'a ɲini k'a sɔrɔ k'a wele a ye mhm. numéro mun di a t'a ta

a jeune afrique an b'u dɔn voilà a saralen don yɛrɛ feere olu bɛ wari ɲini de la nin ko fasɔn kɔnɔ a saralen don mɔgɔ min y'a sara kɔni ne t'a dɔn mais mala malankolon don voilà ne bɛ dan ɲɛ i bacili yan bisimila so ba nin diyara an ye kosɛbɛ ala k'a ɲa ka d'a ma i bɛ taa faransi ala ka yen diya i la ala ka sigi diya i la ala ka garijigɛw foni ala ka hɛrɛ caman kɛ ni maliyɛn fɛn o fɛn bɛ yen an b'aw bɛɛ fo aw bolo mana kɛ mun na ala ka hɛrɛ bɔ a kɔnɔ ala k'aw kisi yen tɔɔrɔ bɛɛ ma hakɛto b'a la salam merci merci c'est bon